Nee e, eh, kedu ndị unu Jehova nwe dị ofe ede maọbụ ofe ofe onugbu ngwa apụtawa m ụla ọbụna di m na nọ na palọ na-eche m wa apụta sị na m chọrọ idete li ofe ofe akwala aka wee tee wa apụta ilo shie iru n'azụ ụnọ nwele aiza ya machasịa mbala ezi maka na imerọ m expect ka m na-esi nri n'ụlọ ụla ee emeri eme a sị na avọ maala ive ihe e siri nri n'ụlọ ụla amarọha m ka e ji eme nke gị amachasịwo m mbala ezi wee kpulu n'ime kichin jee nweta nkata sị ka m je atụtụ ahụ n'azụ ụlọ ejewo m tụtụ ahụ atụtụtasị ya nwere nata jee dọba duwe na kichin jee buwe gene m ụlọ wee nwere aiza wee kpoo ntụ ụnyaahụ maka na imerọ m expect ka m sie nri n'ime ntụ ụnyaahụ ntụ e na-ekporo ekpo ntụ ọla eye mere eme ekpochewo m ya wee nwere mma jee wa nkụ wacha nkụ m wee nwere wee duwetebe ọkụ ife m ji eduweta ọkụ bụ na e duweta ọkụ a ka ọ na-enwule onwe ya nwayọọ nwayọọ ma mụ ejee emebe ife ọzọ eduwetachawo m ọkụ a wee nwere ahụ m bụ ya sị ka m je asachaa anya tupu m na-asacha ka ọ bụrụ na ọkụ m enwuo ụdịla m plan kwuru ka o ji mee tupu m na-asacha ahụ m ọkụ m enwusiewo ike na-enwu balabalabala m wee buru ite m jee adọba nwere nkata jee atụtụ ede ọzọ atụtụcha m ede ahụ m wee pụtazie jee asachaa anya sachasịa anya

ọbụna ahụ m eyehuwo m wee bute ahụ a wee rusie ya wee nwere nkata na-awụghalị ya di m ka ọ na-asụrụ m ya enekarịka ka ọ na-asụrụ m ebe alịa ọ na-atụrụ kuruku mgbe m malị nwoke nwe o nwere ala ụdị asachasịwo m anụ m n'ebe wee ya n'ime ite jee sụọ ose sụcha ose kọrọ ya wee tinye ya nnu na ose na magi ka ọ sụọ ọ na-asụ ma m jee na-asa ahụ m sachasịa ya mmanụ dị ya chetakwa ejirọhọ m oke mmiri wa saa ya ka ove m dịka dị mmiri mmiri na mụ make sure na mụ sachasịrị ya mmanụ dị ya mana ọ dịrọ oke mmiri ọ dị thick dị gbọgbọrọgbọ wee bulie ya sie n'ọkụ rapụduwie ọ wa sụọ ka m sinyere n'ọkụ ọ sụọ m kọlụ nri ove ede m wee anya ka ove m na-alọnata ma m eburu onugbu m jee tinye na mmiri wee saa ya sachasịa ya onugbu m bụ nke a na onugbu ogologo ya bụ onugbu mgbọ wa saa ya sachasịa ya jee tie kwụyabazi ove m nile ma nnu ma ose na magi na mmiri anụ m wee bulie rue ọ wa sụọ sụcha m wee nwere onugbu mgbọ m tinye na-ekere azụ nwa azụ m nwa amịchara m ya amị gboo devie azụ m nwa kpọrọ nkụ wa na-atọ ihe m na-agwa gị ya na ọ kwụrụ m odi nwa sị ka m nwere nwa obele tie n'ọnụ egwe wee nwere mmiri ọkụ wa sacha azụ m asachasịa ya nwa ete nsị dị ya n'ahụ na ara azụ ahụ m wee nwere jee tie ove a na-asụ ịvụlịa ọ na-aba gị n'anya nwa pụtara ebe e nweta ogili akwụkwọ ihe ogili nwa na-esi agụtara chukwu eguli nke bụrụ na-eme ete ebe kichin emume ka o nwuru ọkụ eka ichele akwụkwọ dị n'ime pelu wee nwuru ọkụ ka ha kpa ya amụ na nkịtị na abụ ọ bụrụ m ọkụ n'ụbụrụ na onye lere olu wee nwere mmiri menyụcha ọkụ ma ahụ kọlụ ogili munu mgbali na mmiri wee awụwe anya ana m alaiki iti ogili m ikpeta m azụ maka na mụ na alaiki isisi ogili a ka m na-eli ka isisi ya na-aba m n'arụ n'ebe nwa ọzọ esinyewo m ite n'ọkụ wee ya mmiri achọrọ m isi alịbọ unu amahala alịbọ ya ị kwesịrị ịma ya alịbọ nwa ka m na-ese esechewo hụ umie nye ya ka m na-ese ya ihe amara m e kedu na ọ bụ ọzọ unu chere ya ka m mete gwagodo unu ma unu mara ọzọ m mete unu agwa m alịbọ nwa ka m na-ese ebe see nye nya Ana m ese na esetie ka ọ na-anụ anụ ọwụ ma sekpụ ebe na-egwuli egwu nli eyewo ebute olu m di m nri neka arụ na-atị ya arụ a na-amacha ya ọ machawa ọnụ ọ kwawa aka ya mụ nwa kwakwuo nke m nri esetewo ka anyị lie nri ndị be anyị na-enyewe m nri n'ọnụ ọtọ nyiwe dị egwu nwoke nwa ligideli nri nya ọ na-eli dị ị na-enegodi anya ma na nri ọ na-eli na-atọ ụtọ rinne neka neka anyị anyị na-akpa ya ọnwa ya neka neka mkpa ya mkpa ya duru mmụ arụ duru mmụ arụ ka anyị bụ kpam anyị lichekwa nri nwa niile kpuli ụlọ na elikwuo nke na-eli n'inwe neka neka neka neka Ị- ụdị- ụdịrị omume ka e ji ama ndị na-eli oke nri neka ọ sịkwa na- ọ sị na ọ kọnye m anụ n'ọnụ na gị na-eze ọwa rapụrụ m anụ ọkụ na-eme ka o gbuo m ọkụ nwa na-eme ka o gbuo nwanne unu